Diamond enwere anyị diskọsụrụ na ihe gbasara ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke na-enye transport ha enye transport ha agaghị adanye nwoke ọtụ a onye jilak unu abụọ ọtụ unu unu enweghị unu ji ọtụ unu kpọrọ ọ ejide ego gị were ọtụ taa ịtata gị wasịkwara anyị ọtụ anyị back wee chineke nyere unu free of charge chineke nara unu ego nye unu ya ee ego unu na free unu erezi gị ọtụ so nwoke nye gị transport na ị ga-eri transport ahụ mba o agaghị m erikwa transport mmadụ ihe m ma na m aga eme na m aga emefuru agaghị m ekwete ya ị sị m chọrọ gị bịa ma obi m anabataghị gị ọ na mmụọ m achọrọ ka m gaa ya agaghị m asị gị sendiela m transport talk more of nke iri elu aga m agwa gị mba ana m abịa see the reason why na m achọghị ịbịa and eh, if ọ sụwazi onwe gị ọ wụzi snubbing ka m ga-asnọbụ gị aga m eri ego iri ego transport mmadụ adịrọ good because ị mara ebe ị ga-ajam onye ahụ tomorrow o nwere ike onye iri ego transport ya today o lu tomorrow o were another person wee trete gị o nwere ike ọ bụrụ na a gwa gị bịa Port Harcourt na ọ ga-enye gị ego dị otu a dị otu a the amount ahụ ọ dịrọ okay with you kama ị ga-asị ya mba na no okay with the price ọ na ị ga abịa ị nara ya ego transport rie ị narazie ya ego transport rie ikuchie balansị ya o nwere ike tomorrow onye ahụ ga-eji another person bookuo gị bizin sef kwụọrọ gị ụgwọ flight ịbịa Abuja and ị ma as um, our girls na-alike ụmụ ihe fake life anụwa once onye ahụ nụ na flight dị involved nọ Abuja nọ big hotel nọ that place ọ chọghịzi ịma whether ma life ọ dị at risk o nwere ihe ọjọọ ga-eme n'ebe ahụ ọ ga-eje iwu megide na ọ ga-eje ebe ahụ and o nwere ike gị ya wee iru that place ọ bụrụ ndị ritualist or ndị occultist something like that or ndị na-ere parts mmadụ ọ bụrụ just that that is why some girls ga-apụ like this ha aga abatazi ị ma one girl my friend one of my guys sendịrị a girl the girl nọ Umuahia esendịara ya ten thousand na ya bịa Owerri the girl erie the money ya na asịzi mọnụ gị ya atụzie ego ya back the girl na-asịzie na ọ ga-agwa nwunye ya enwere ya sọ mgbe ụsọ adị o nwere ike ebe ọ ga-agwazi ma ma na ọ ga-agwazi nwunye ya na o nyere ya ego na ọ chọrọ ịta ya ebe ọ ma na my guy alụọla nwaanyị my guy ji hapụzie the ego but ọ wụghị mmadụ niile ga-ahapụ o nwere ị ga-agwa na ị ga-agwa nwunye ya o nwere ị ga-agwa na ị ga-agwa nwunye ya ihe ọzọ ga-eme wụ chọwazie ụzọ ọzọ ọ ga-eji wee sie your life o nwere ike igo bi boys sef o nwere ike were aka ya si all the way from em, e- Owerri anụwa ọ nọ gaa Ụmụahịa ahụ lodge ya somewhere kpọrọ mmadụ and the and that place ejezie that person ejezie butezie gị o butezie gị pụta ebe ahụ o nwere ike igobi ndị hired killer o nwere ike something like that Mm. agbagbuo the person I don't Ihe know. ọ na-eme ya wụ to protect because ọ fụọ gị as a threat yeah. na ị ga-agwa nwunye ya Mm. ehe something like People that.